mr taonani tu afika ku radio 2 kumene akhala akucheza pa programu imeneyi ya spotlight zilikotu ziliko
there you go so it's him in the house tikhala tikucheza ndi mr taonani mu studio muno usiku uno so alright uh, conex Yes. um, mwina anthu akhoza kungofuna kudziwa out of the blues it just came out like from zero to 100 we just got to know kuti, ah there is this person so who is conex anthu kuti akufuna kumudziwa conex ayambire pati Uh, ayambire ponena kuti conex ndi mmodzi mwa ana 6 amene anabadwa mu family ya mofat banda uh, ndikhulupirira kuti ku mbc kunoko mofat banda Oh, yes. si munthu wachilendo kwenikweni kabasi. ya uh, uh, achitapo mapologalamu awo pabwalo tiphunzitsani chichewa ndi zina zotero ya ine ndi mmodzi mwa ana 6 amene tinabadwa mu family imeneyi I'm second born um, we are five boys and only one sister to be last born anyway. All right.
yeah. and um, yeah, uh, mwina ndakulira kwambiri ndakulabe kwambiri mwina kumudzibe mm-hmm. uh, ndabwera blantyre muno tinganene ndakulirabe blantyre muno mwenimweni mm-hmm. um, naphunzira primary yanga ku dowa 1 dowa 2 chifukwa kumudzi kwathu ndi kudowa naphuzira nadalisika ndi ma ah, amenewa komanso naphunziraponso ku liwaladzi secondary school ah, kasungu secondary school soche blantyre munomo eya eya um, Uh, naphunzirakonso pa poly

We have uh, Mr. Tawonani Tawonani. ziliko tu ziliko osamayiwala zimenezo komanso osamayiwala
Alright, so we, we have, we have alright, so you know what I'm, t- I'm talking about. Sindikufunikaso kuti ndichite kuonjezera zambirimbiri. That's, that's a self introduction. Yeah. Alright, so uh, let's move. When you moved from here, Yeah. kupitano ku UK, utafika kumene kujako, how was life? Maybe the first few years. Uh,

Mm-hmm. You oh, there are a lot of girls here and the like. But I was saying, look, guys, uh, I know my missus from uh, uh, Way back. way back, and you, you are telling me to meet somebody here who is uh, who maybe wabwera kunoko pobwera kunoko akubwera kuti mwina makolo akamuthawitsa kunena kuti khalidwe lakoli

I've been seeing your missus at Bwandilo several times.
Waona Koma mwayesa imeneyo ndi mbiri zimakhala mbiri zina- imene iyo komano mbiri imene ijayo It comes back.
imakupweteka mumtima Of course, U- you, yes. you try uh, let's let's be honest we, we we pretend Of to course. forget about it you know what i mean but still more when nthawi inake mwina uka- ukangodwala pang'ono umadzageza kuti mwina wandipwetekatu. mwinatu ndi zija amanena zijatu waona ndi ndi zinthu zoti kuti sikuti tikuletsa kuti anthu akakumana kunjako, it's okay. But for you as a man and your principles, yes. we're like, uyuyu ndikumuziwa. yes tikamutenga ameneyu kubwera naye kuno tizakhala limodzi bwino bwino. no that's beautiful and that is beautiful and uh, I, i think it has paid off because Okay. yeah uh, taonani taonani amabwera ndi different

tili ndi program ina yake smati timu ee anyamata mabodza Okay. sindadziwa I, i don't know if you heard about it this program I'm actually hearing it from you. okay okay yeah this program i normally do it with uh, my um, best friend uh, blessings batuwe banda i don't know if you heard about him anyway uh, so this program is like uh, it's it's like we gossip a lot okay Ifika, anyamata amabodza so we gossip a lot Alright. nkhani ije ikachitika You talk then about chan- it. we talk about it for example eh, olipa zithunzi zake zatuluka uko kwamugwira ntchito ku mbc chanchacha zithu sinatulutse ndife yes komano chifana It's- kuti they're out there they are out there And these days with social media, you know, where to find Yes. all the information you need about yes people. so Yes, they're I- out there so we will we like eh, okay we have pictures oh yeah this is oliver okay okay so we try to find out kodi zatuluka bwanji watulutsa ndani mm -hmm. amatumiza kutiko mm -hmm. zinakhala bwanji nda bwana mm -hmm. ake akuntchito mm -hmm. zakhala bwanji ndeno tikatolera zimene zija timakhala ndikuti ndi programu mwina pamakhala masitoli ngati amenewo mm -hmm. uh, mwina angapo All right, all the trending, all the trending issues. yes All right. yes yes so we come there we we talk about them say maybe mtsikana wina wake so waku mbc wotchuka kwambiri amene amapanga host program ija ya um, uh, spotlight mm -hmm. ameneyutu watulutsa katundu wake watulutsa kali pantetete anthu onse akuti iyeyutu amatumizira kuchibwenzi chake koma chibwezi chake chija madamu ake ndamene azigwira zithunzi zija nde iwowo afalitsa kwa aliyese panakali panopa akuyenda thiphya thiphya wera wera nyomi nyomi panopa akuvala chiboyiboyi kuti anthu asatani asamuzindikire eh. nde things like Okay. those ones me and Alright. blessings nde anthu amapezeka kuti akuzikonda kusangalala chanichani Okay. zinthu zimenezo so kwa anthu ena anandidziwa mwina kuyambira nthawi imeneyoyo komano when it comes to taonani taonani taonani choyambira ndinaona video ina yake so ya njovu njovu eh, inali munkhalango komano ili munkhalango muja inapezeka kuti ngati msewu uli wina so wakunkhotakota uja komano wafumbi eh? nde munthu amadutsa ndi njinga nde akudutsa ndi njinga inapezeka kuti kaya munthu uja chifukwa cha mantha anagwa nde njovu ija inapezeka kuti yabweretsa chitamba chake chija yamusanjikiza pamwamba then kenaka ndiku njinga yake so pompajaso nde ma- njovu ija imapezeka kuti ikuseweretsa munthu uja ndi chitamba chake kumubweretsa chanchani kukhala ngati kumponda mokhala ngati moyerekezera chanchani ngati osamponda mwa serious kuti afe yayi ehe kumpanga munthu uja kuoneka kuti akupuma anthu koma akujambula pamene pajapo eh kena kudzatenga njinga ija kumaseweretsa then nditaona ah, ah, anthutu mwina sakuonatu zimene ndikutani ndikuona ine Mhm. ndinangoitani kuipanga ah, ah, kuinenerera pamene paja Okay. taonani taonani taonani munthu uyu wabwerera lokumbakumba taonani njovu imeneyi ikuti ndikupwetekatu lero iwe ukutani munkhalango yanga Eh, zinthu ngati zimene zijazo Alright. nde basi ndi ikamankankha ngati kuti ikunkankha away nde ndati- ine ndinati oh njovu ija kunena kuti ndakukhululukira zipita iyayi ndasintha maganizo usapite iyayi kenaka inankankhaso ndeno yakukhululukira tawonani yamukhululukira tawonani mu- iwe tathawa tathawa iwe nde munthu uja anapezeka kuti wathawadi ngati kuti akumva zimene ndikunena ine zija nde wathawadi pamene paja nde njovu ija inaoneka kuti yamuyang'ana kenaka ndikumusiya kuti apite komano inatenga njinga ija ndikuyinyamula ndi chitamba chake kuyipititsa mmwamba nde ine ndinadzanenera pamene paja kunena kuti njovu ikunena oh wathawaso panakali pano ndithana ndi njinga yakoyi nditenga njinga imeneyi ndizikakwera ku nkhalango Awa- zinthu zosatheka kuti njovu Of ikakwera course, komano yes. ndi zimene zimachitika pamenepopo zimaoneka ngati kuti nji- njovu yodi iku- Ikuchita choncho. ikuchita choncho kuti yanyamula njinga ija ikukakwera kuti ku nkhalango chifukwa inanyamula njinga ija kulowa nayo muchani munkhalango mujamo chanchani munthu ija watani wathawa ndiye ndinapereka malangizo kuti guys tizisamala tikamayenda kaya tikuyenda munjira mm, zosiyanasiyana kuli zinyama kunjaku taonani nzathu wapulumuka lotani lokumbakumba ehe ndiye ndinadzanenanso za anthu ojambula aja kuti ah, inu mungoyang'anira osayigenda bwanji njovu Mwakuti kuti ma- musiye ehe, munthu. musiye munthu ndeno inapezeka kuti video imeneja ina anthu anabwera ambiri kunena kuti kwa ine ndi onenelerayo kwa ine ndi onenelerayo onenelera onenelera onenelera ndiye inapezeka kuti anthu ambiri ayikonda video ija nde ndinaona oh chimene chimachitika anthu amaona video koma samaona zimene ndikutani Ndikuona ndikuona ine. ineya Mm. ndeno ndizi ndikaiona ndikaitenga video ija ndizinena zinthu zona kuti zimene ine ndikuona komanso kwatsegulaso anthu maso kuti Kuti mwina aone tiuchi- chikuchitika ehe, ndi mwina chani. chikuchitika ndi chani Alright. nde napezeka kuti ah, chifukwa cha zimene zija basi timavidio tikabwera ah, kukanenerera basi napezeka kuti ah, page yanga ya Connect yambokulaso anthu akusangalala akuzikonda poyamba sankaziiziwa nde napezeka kuti ndikapanga mwina taonani ija napezeka kuti mwina makosana kuli makosana page Yes. anthu awo- amene aja mwina akupanga share mikozi kupanga share nya- nya- ah, okay anthu akuzikondatu zinthu zinthu nde basi napezeka kuti pali mavidiyo tina ta 30 seconds toti ukati ukhale slow kwambiri kuti uyinenerere si- si- si- sizi- anthu satolapo kanthu nde ndinayambo bwera ndi speed sopano kunena kuti izibwera mwina taonani taonani mwina in one sec, uh, two seconds ndinene mwina ndamaliza ama taonani taonani amayi ndi abambo zakuti zakuti zakuti zakuti ndeno napezeka kuti basi anthu ambozikonda ndeno mwina atsikana enako odya bwino akamagwedeza basi mwina mwina- taonani taonani taonani kugwedeza kwa ndani mkazi wa ndani ameneyu ex wa ndani mwina watani ameneyu ndi chibwenzi chanu kapena ndi akazi anu amenewa taonani taonani taonani mmene akugwedezera mtsikana ameneyu zinthu ngati zimenezozo ndiye zopezeka kuti basi

ndi zinthu zoona kuti ndikuyamikira za munthu pa video chabe munthu uja mwina sindidzakumana nayenso Sukumudziwa. sindimu- sindikumudziwa sindikudziwa kuti anthu amaganiza bwanji kuti ndiziganizira kuti mwina ndi ndi ndi ndisayankhule zimene zijazo chifukwa ndiye akazi anga afira china chake Of course, yes. I actually wanted to go back to the missus now. Kuti abambo ayamba kupanga ma trends. We're all over. We're on social media and ayamba kutidziwa. How did she take it? Uh, You're coming from maybe a life here, kuti it's very private, and when they used to know you from Yamabozai, but now this is it's, it's making it out there. It's everywhere on TikTok, on Facebook. It's everywhere. It's there. So uh, how did she take it? uh, samakhala involved mkazi wanga samakhala involved kuti kaya uh, kuti kaya mwina akhale involved or akhale part of it kuti mwina anene kuti lero tipange zoti ine ndikhale part of ya chani ya Taonani. video yako ya taonani taonani ya ndeno moyo wathu sikuti unachit- unasintha pena paliponse kusintha kunena She- kuti she was understanding yes sunasinthe chilichonse moyo wathu kunena kuti mwina uh, ndi taonani taonani panopa mwina tika- tiziyambana kapena tizikhala moyo wina wakenso chanchani chifukwa taonani taonani it's me amene ndupanga ine komano akazi anga zimangowakhudza chifukwa chakuti social media nthawi zina zake umapezeka kuti wapanga zina zake zonena kuti mwina ambiri sanasangalale nazo kapena mm. ambiri asangalala nazo komano ochepa amene sanasangalale nazo ochepa amene sanasangalale nazo aja amafuna apange convince anthu amene sana asangalala nazo ehe aja. asangalala nazo Yeah, aja mm. then mwina ndi kumakutukwanira family kukuta- course, ku- ku- yes. ku- makolo ah, akazi ako ana zinthu ngati zimenezozo ena popanda even zifukwa zenizeni komano chifukwa cha kansanjebe pang'ono kunena kuti direction imene munthu akutani akupita Akutenga, nayo mm. ndi anthu amene aja amati akapanga zimene zija amapitanso mwina kwa akazi anga Mm. kodi anthu awo akukutukwanani Ah, osangouza kuti asiye amuna anuwo bwanji eh bwanji mukupanga chonchi eh akutukwanitsa makolo eh akutukwanitsa ndeno ndi zinthu zoona kuti amangofuna munthuwe ugwe ulesi usiye chinthu chijacho Of course, yes. ona Mhm. komano eventually anthu aja amapeza kuti sakukupanga unfollow yayi They, sakukusiya they're yayi still following you. Yes. Mm.
anthu oti mwina sakukondwa nazo nde umakumananso ndi anthu onena- onena kuti they don't comment on your videos kayikome bwanji kayikhale bwanji samapanga comment komano nthawi yoti wangopanga ka mistake kakang'ono ndi pamene amabwera tsopano Vambacho. ife timadziwa anthu amene samaganiza bwino timangomuyang'ana timadziwa chakuti chakuti hey amene nde osalephera anthu amenewo ndeno nanga si social media ndiyovuta umadziwa zonena kuti awa amabwerabwera awa samabwerabwera ndiye umadina batani yoti awa

akhala akundipanga approach kuti ndizapangire ma advert awo amna- ndapangapo ma advert awo ochulukirapo ndithu uh, these all adverts are not for free You- you're I have making a to- little something yes, out I'm of it. making, yes so uh, yeah uh, ndinganene choncho uh, mwina i can do better ndi zina nzina chanchanchana i'm managing myself so Beautiful. uh, they're gonna be maybe somebody who gonna say like eh,

sinaganizire mozama kunena kuti mwina ziapanga mwina like zimpanga affect mm kuti anthu ngati abwera ndi positive criticism like kuti iwe ukuchita kudziwa kuti yeah, Apa that's pali where- sizili yes kuti, that's it. I, I, I accept it and uh, I normally maybe delete the video or something like that or even uh, kainali post kungoichotsapo chanichani eti kuti imagine palinso anthu ena amabweranso kudzanena kuti mwina kungofuna kulakwitsa Eh, kwachitika nkhani yakuti Olipa Olipa uja Olipa umudziwa ah sindimudziwa amagwira ntchito kwakuti kwakuti wapanga abcd tampange post ukangopanga post eti uona reaction ya anthu imene ichitike pezeka kuti wapanga post chinthu ichi anthu sakuidziwa kuti kodi chachitika ndi Chachitika chani ndi eh ndiyeno anthu amakutenga kuti iweyo ndi wamabodza munthu wamabodza ungodana naye munthu uja chancho kufuna umuonongere mbiri yake chanichani ndiye ukampeza munthu uja ah, inu kodi nesa mmati kwachitika nkhani yawo kuti wakuti ah, Eh, ah, ilipo kungoti ndi azinzake amenewo akumubakira aja ndi azinzake okhaokha amene nde zinthu ngati zimenezo ndiye ndizofunika kuti ah, ukamapanga nkhani post zinthu chanichani umayenera uzikhala kuti yes nkhani ijadi yatani yazungulira Of ehe, course, yes, it's, ehe. uh, i- i- i- it's got some background to my basis zinazake zokuti mwini wake ataima pa chulu be like okay but this is what is happening it's trending all right okay all right so uh, lastly

I'm trying to take the k- videos which are there, which are positive videos and the like anyway, and p- do Taonani and or uh, myself maybe talking about uh, some other things like maybe mizimu yandituma momwe kuti ndikhale ngati ine ndikuyankhula mobwera mwina mizimu mzimu wandituma kuti ndiyankhule zakuti zakuti komano it's gonna be like uh, my own experience ya zinthu mmene zikutani Zilili. zikwe- zilili Alright. chanichani. yeah so ngakhale ntakhala kuti ndadziteteza kunena kuti ndisakambe za munthu ndisapange chakuti kuli anthu ena ake oti ndi asanje chabe ndi mmene iweyo ukupangira develop apangabe attack family yako of course yes ona so, uh, apart from kuti ineyo ndingapange bwanji to cover my family

Spotlight is always here every Tuesday night from 8.30 all the way to 9.30. Olipa the DJ's my name. But before we go, just one last one. tawonani tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo tawonani tawonani tilili pano tili ndi Olipa Banda ameneyu ndi nkhalakale pa rediyo rediyo 2 makamaka pologalamu imeneyi ya spotlight imene imachitika tuesday iliyonse mkatikati mwa usiku tawonani onani tili mu studio muno ku mbc radio 2 tawonani taonani timuyamikire mzimayi ameneyu pondipanga approach kuti tikambirane za mr taonani taonani conex banda ziliko tu ziliko tawonani taonani taonani taonani mayinda bambo All right, so you have it. It's him. One last word before you go. You, would you like to say anything before you go? Yeah, it's just uh, I have to thank all my fans anyway, genuine fans. That is um, for keep on encouraging me, sending me videos, uh, following me, and uh, kundipanga support munjira zosiyana siyana ndimakunyadirani kwambiri sininganene mwina tsiku ndi tsiku komano muve kumene muliliko kuti ndimakunyadirani kwambiri pa zimene mmandipangira kundipanga support uh, only genuine fans